takulandirani mu programu inanso ya amayi tingathe lero programu yathu yatitengera kwa nkhonya boma la mulanje kumeneku tikhale tikucheza ndi eni ake a crispin metals iwowa ndi mayi ndithu mayi ochilimika mayi odzilimbikira ndiye tati timve nkhani yawo kuti iwowa kuti afike pamene alipa zinayamba bwanji amayi asungwana musatalikire mukhale pompo ti- timvere limodzi kuti wina pambuyo pa programu iyi athe kuphunzirapo komanso kulimbikitsika ineyo dzina langa ndi rachel joshua amayi tingathe ndi programu yake

Awuzenitu amene akutionera apa kuti inu dzina lanu ndi ndani komanso mumachokera kuti?
Dzina langa ndi Zone Crispin. Kwathu kwenikweni ndi ku Luchenza kwa Lolo, mudzi mwa Lolo, T/A Nanseta ku Thyolo. Komano ndakhala kwambiri ku Mulanje kuno. pafupifupi zaka 21 ndili ku mulanje kuno ndinabwera ndili wachichepere ndithu Eh, panopano ndimakhala kwa nkhonya kuno na kumene ndinakhazikika kumenenso kuli maziko anga
chabwino ndiye taona kuti muli ndi mm, ah, kampani imeneyi crispin metal crispin metal works tatifotokozerani kuti mwina zisanafike pamenepapa tiuzeni mbiri ya maphunziro anu kuti Mwakhala kutiko sukulu mwaphunziranso kuti? Okay. Mmene ndanenera kuti kwathu ndi ku Luchenza sukulu naphunzira pa Luchenza primary secondary naphunzira pa Luchenza community day secondary school nditamaliza ndi pamene ndimapanga zotcherera zotchererazi naphunzira kwa munthu timati mr jubek amakhala ku luchenza nawonso ali ndi workshop yawo ndamene ana- anandisula atandisula kwa zaka ziwiri napezeka nayamba ntchito ku keni steel engineering ku mulanje kumene ndagwira zaka zambiri pafupifupi zaka 5 ndili ndi keni steel Eh, komano nditagwira patapita nthawi naona kuti ah, nali ndi chosowa kuti ah, ineyo ngakhale ndimagwira ntchito koma siku lina ndimafuna kuti ndizakhale ndi workshop yanga ndimachipemphera chinthu chimenechi mwa chisomo cha mulungu zinthu zinatheka pamene ndimatsegula shop workshop yanga ndikumapanga bizinesi imene chabwino ndiye mwina kungobwerera mbuyo pang'ono mungatifotokozere kuti mwina zinali zaka zake ziti munali ku sukulu ndipo ntchito imeneyi yo- yotcherera munayamba muli ndi zaka zingati ntchito zotche ntchito yotcherera ndinaphunzira ndili zaka 17 wanamaliza ndili zaka 18 chaka cha 18 chomwecho ndinayamba ntchito Ken Steel Engineering Eh, zinali zaka za mma 2006 nthawi yoyamba ntchito koma kuphunzira ndaphunzira 2004 eh, 2004 2005 eh, tungokambatu kuti a crispin metal works amapanga zootcherera kuotchererako inuyo mumaotcherera zichani imene mumaphunzira mo- mumaphunzira kuotcherera zichani Okay, kumene tinkaphunzira anatiphunzira kupanga ma window, ziseko, ma door frame, mageti, makasu, nkhwangwa, makaliyala, akasemasema ndi njinga. Komano nditapita nditamaliza kumene kukayamba ntchito Ken Steel Engineering kumenenso ndinatenga experience kwambiri. kwa tinkapanga mipoto mbaula mipoto zimene amagawa mmasukulu a Mary's Meals Eh, ndiye kumenekonso ndakhala ngatinso ndatenganso experience ina Aha. Eh, nkona ndinalimba mtima kuti aine apa pano nditha kuyima pandekha ndikukhala ndi workshop yanga Aha.
Eh, ndiye mutapita ku ntchito no mwachita maphunziro anu ku Luchenza mwabwera kuno ku mulanje ku Ken Steel Ah, anakulandirani bwanji pokhala ndithu munthu wamkazi ku ntchito anandilandira bwino kwambiri Muna- munayamba bwanji ntchito imeneyo munalembera kunatuluka Ndinalembera. vacancy zinakhala Ndinale- bwanji ndinalembera Mhm. Eh, nditalembera zinapezeka kuti abwana enieniyo mr kenny kunalibe koma tinali ndi abwana ena ake ang'ono awo timati weston chilewe anandiuza kuti abwana palibe koma kalatayi tiwapatsa abwanawo ataona komanso ataona kuti a munthuyi ndi mzimayi i think anakhala ndi moyo kuti andithandize kuti a munthuyi ndimuthandize ndionenso kuti luso lake ndilotani nde anandilemba ntchito 2006 pa 1 November pamene ndinabwera kuzayamba ntchito kumulanje kuno Eh, chiyambi chopezeka kumulanje chinali chimenecho eh, tsono ntchito mwayamba mugwira ndi azibambo mukamva bwanji Ha, ndinkamva ndinkamva bwino tinaliko azimayi awiri ndiye ndinkalimbisana Oh. ndi nzanga winayo nzanga winayonso anali kamuti hilda hilda machira Mm. nayenso a- anali olimbikira kwambiri Eh, ndi zambiri amandiphunzitsa pa kampaniyo inali ndi anthu ambiri koma mkazi anali yekha nde ntapita tinakhangati tiliko azimayi awiri Mhm. ndiye tinkalimbisana chisana ngakhale kumene ndinapeza nyumba ya lenti ndinapeza kufupi ndi kumene nyumba yake imakhala ndinali munthu wabwino wachikondi anandilandira amandilimbikisa kundiphunzisanso zinthu zambiri Eh, chabwino
ndiye anthu amayiona bwanji ntchito ya zotcherera ambiri mwina kumaganiza kuti ndi ntchito yogwira anthu amuna azibambo kunjaku mwina anthu amakuonani bwanji ndipo mumazilandira bwanji eh, apopo ndizoona anthu ama, amapanga amanena chifukwa kuyambirira kwenikweni sana ndikuphunza ndili kuwauza agogo anga chifukwa ineyo amene ndakula ndi agogo anga kwambiri amene andi- andilera Aha, mayi anga anamwalira ndili wang'ono kwambiri okay. Eh, andilera ndagogo anga nde ndikuwauza kuti agogo ndifuna ndiyambe izi hey, sitinagwirizane Mhm. iya ntchito zimenezo nzaamuna usayambe zimenezo ndinachita kulimba chifukwa ineyo ntchito imene moyo wanga umafuna basi ndipo ndinauza kuti ine ntchito imene ndingakwanise ndimene patapita kwa nthawi agogo aja anavomereza komabe sikuti amasangalala nazo nditabweranso kumanje kuno anthube amatiyang'ana tikamagwira ntchito tikavala zima working suit zija anthube amakhala nafe chidwi kumatiyang'ana kuti ah kodi ndi mzimayi eh koma kumene tinkagwira ntchitoko samasankha ntchito magwira ntchito yofanana ndi azibambo eh samasankha chifukwa amaona kuti ah, munthu ngati wabwera kuno ndiye kuti wa wazi chapati waja wazithemba
eyetu chidwi chinachokera pati cha zotchereracho
sindimaziwa ndimaona kuti ndi mayitanidwe chifukwa zimangondisangalatsa anthu akumaotcherera ndimangokhala ndi chidwi anthu akumaotcherera ndee zimangondisangalatsa basi pamene nditapanga maphunziro anga mati ine ntchito imene ngakwanise ndiotcherera Eh.
chabwino nde mwagwira ntchito zaka 5 kwa keni mwatsiriza mwaganiza zoyamba bizinesi yanu munayamba bwanji bizinesi yanu
bizinesitu nayamba movuta kwambiri komano mulungu ndamene amamuthandiza munthu mm. Eh, ukakhala kuti uli ndi chosowa kumpempha mulungu mulungu amakuthandiza chifukwa nthawi imene ndinkayamba ntchito ndilibe china chilichonse Okay. ngakhale machini amene ndinayambira workshop anali obwereka Mm. nalibe machini komano mwa chisomo cha mulungu zinatheka Mm. ndinali ndi welding machine Mm. koma grinder ndinalibe Mm. ndi tina ndi tina ndinalibe Mm. welding machine njira imene ndinapezera welding machine imeneyo kuntchito kumene magwirako amatipasa mwayi wa maloni Mm. pachaka matenga loni Mm. nde ena amati akatenga maloni aja amakamangira nyumba ena kugula njinga ena kugula zinthu za kumtima kwawo Mm. koma chifukwa tine nali ndi chokhumba ndimati ndikatenga loni ija ndimasunga Mhm. ndiye nditasunga ndalama kwa zaka ziwiri ndili ndi ankolo anga mr crispin Mm. nthawi ino ankapita ku south africa Mhm. ndiye ndinapempha kuti andine ndalama zipamwe andigulire machini mwachisomo cha mulungu andigulira machini ndikundipatsa kwa nthawi imene ndimasiya ntchito nkuti zidazo zisakwanira ndiye ngati grinder ndimachita kupanga haya- haya kwa munthu kuti ndikakhala ndi ntchito ndigwire ndikagwira ndimpatse ndalama Eh, koma mwa chisomo cha mulungu ndinapeza kuti ndapeza grinder yanga
Eh, chabwino ndi mmene tikuchitira mu programu yathu ya amayi tingathe pamene tikucheza ndi uh, zione crispin omwe ndi eni akenso a crispin metal works mwayamba business yanu mwayamba movutikira chiyambi nthawi zonse cha business chimakhala chovuta makasitomala anayamba kubwera ndithu nkumakukhulupirirani kuti tikawotcheretsa zinthu kapena akatipangira zinthu zathu mayi uja bwino bwino komanso ngati mungathe kukumbukira mutiuze kasitoma woyamba amene simungamuiwale kuti iyayi awa kaya wina kasitoma oyambirira anali mr galunga mr galunga amakhala kumtunda kufomo Amagu- amagwira ntchito kwa gileadi koma nthawi imene anapuma komano kuyambirira zinkavuta zinkavuta kwambiri kuti ndipeze makastoma Mm. ndangoyamba kumene bizinesi ndi pamalo a lenti anthu sakundidziwa nde chimene ndinapanga ndinkangopangako mitengo yomverera kuti anthu asa- asathawe ndimapanga mitengo yabwino komanso ndimapanga katundu wa kwalite Eh, ndiye zimenezi anthu zinayamba kuwakoka na chimalo chatu kuma kumayesesa kwa kumene tinaliko tima anatiphunzitsa kugwira ntchito ya kwalite sino kumene kuja sumagwira ntchito za chidule ayi kulibe ntchito za chidule anatiphunzitsa kugwira ntchito mwa kwalite komanso naphunzirako zambiri kukhala bwino ndi anthu eh ndimathokoza kuti ndinafikira kaye kumene kuja ndisanayambe zanga chifukwa ndikanakhala ndinangofikira mwina moyo ukanakhala ovuta koma moyo unakhala ophweka chifukwa choti kumene ndinaliko ndinaphunzira zinthu zambiri kupatula ntchitoyo anatiphunzitsanso chikhalidwe tingamakhale bwanji ndi anthu Eh, nde makasitoma akuvuta chonchija panapita nthawi ndithu kena nkupamene ndimaona ayi akubwera nchinga choncho zinthu zomwezo ndizayamba kuyenda zayamba kuyenda nde pamene mr galunga amabwera ndimafuna mawindo ndikumanga nyumba yanga ndawapangira mawindo ndapanga mawindo aja zambiri zocho zoti abusa ena ake timati angololo amakhala pagulumba ankamanga chechi akuti "Ah, mzimayi uyu mawindo wapanga bwino anabweranso ndi chani mapanga nokha nthawi imeneyo kapena mapanga mwalemberana?
ndekha sizikanatheka zoti ndimulembe mnyamata nkanamulipira chani Eh, ino mapanga ndekha eh. Eh, mapanga ndekha basi okay Eh, nimapanga ndekha chifukwa sizikanatheka kuti chifukwa olo nkhale nyumba imene nimakhala inali ya lenti Mm. Eh, sizikanatheka kuti workshop imene ndikupanga lenti ndilipire ndalama kunyumba ndilipire ndalama komanso ndikhale ndi wantchito Mm. ndi mmene moyo unalili Eh, sizikanatheka yabwera tenda yakuchalichi ndayigwira ndinayigwira chimodzimodzi ndapanga mawindo aja basi nawapasa eni ake Eh, kenako pamene pamabwera enanso kuti tiyapangireso mawindo amati mr kumbanyo enaake afriend awo pamtunda Eh, napangira mawindo anasangalasidwa kenako munthu winawake anapita kwa kumbanyo wakaona mawindo aja akuti "Ah, mwapangisa kuti akuti amzimayi ndi amene andipangira kuti nanenso akandipangire Ee, basi Eh, napeza kuti pang- pang'ono pang'ono business yamba kutani yamba kukula yamba kukula anthu akundidziwa Eh, Aha.
chabwino zosangalasa ndithu zopasa chidwi nde timadziwa kunena kuti iyayi pali mayi uyu amapanga zinthu timaonapo zinthu zinthu zambirimbiri pamene paja madeski zimadoor frame zitengedwa zipita pano bizinesi yafika pati
panopo bizinesi ikuvuta chifukwaso cha mmene dziko lathu likuyendera Eh, zinthu zikuvuta komabe timakhala kuti anthu ife tili ndi makasitoma athu Mm, Eh, amene amatipasa ntchito kuti tizigwira mm, Eh, nde makasitoma aja akakhala ni ntchito amatikumbukira kutipasa ntchito zagwireni ntchito basi timakhala tikugwira ntchito ndi anthu aja mhm, Eh, sikuti timafika pokhaliratu kuti tilibiretu ntchito ntchito zimakhala zikupezeka mhm.
Eh, chabwino koma sizi- sizikuyenda ngati mmene zimayendera kalekale Eh, nde kuti mbizinesi imene mwakhalamo zaka zingati mukupanga inu nokha ngati zone crispin munthu payekha osati ngati kuntchito komano ngati crispin metal works itha kukhala zaka 17 mukuyithamanga bizinesi imeneyi pamene mwina mukuona kumene mwachokera ndi pamene mwafika mungazifotokoze bwanji nokha kuti crispin ikupanga zotani ikupita kutsogolo ikupindula Eh, ikupita kutsogolo ikupindula komanso

kuti ndipange zimenezi kuti workshop ikhale yaikulu kwambiri Eh, nde chifukwa chani ili crispin metal works anthu ambiri amabebetsa maina awo maka azimayi nkakhala ndi saluni shop chani timamva rachel cosmetics rachel boutique ndi chakuti chakuti inu chifukwa chani munasankha kuti ya- yanga ikhale crispin metal works ah, okay chabwino Crispin ndi agogo anga amuna amene anabereka mayi anga. Bambo anga anandikana. Atandikana a Crispin, James Crispin anauza ana awo kuti "Ah, mlongo wanu wakanidwa komano mwana wakeyu ineyo azilembetsa dzina langa akhale crispin nde nditakula nalembetsabe dzina la crispin nde naona kuti munthu yemwe anandionetsera chikondi ndamene wandilera ngati bambo anga naona kuti ayi ndisamusiye kunja amene akhale mkati mwenimweni Mm, akhale mkati akhale mkati amene Chabwino. Eh, ndi a crispin ndi agogo anga bambo awo amayi anga Eh, mwana mwanu
ndiye mwakamba kuti muli ndi mapulani onena kuti workshop ifike kuno kunoko mwina amene mukuonera program ndi kunyumba kwawo kwa madam zone crispin kunyumba kwawo ndithu komano si kunyumba kumene timadziwa kujatu ife timadziwa kuti kunyumba kwanu ndikumsewu kuja kuli workshop kuja ayi kuja ndinasamuka ndinabwera kuno chifukwa choti malo ano akumene mukuonera ndimapanga ulimi mapanga ulimi wa nthochi oho ndiye ndinasamuka kubwera kunoko kuti ndizizayang'anira nthochi zangazi kuthirira Mm. zimandipasa busy ndichoke kuja ndibwere kuno ndizathirire ndipite koma panopo ndimakhala kuti ndimayamba kaye kuthirira nthochi kenako ndikonzeke nzipita ku ntchito mumathirira nokha ayi ndimathirira ndiye kapena komanso kuli mnyamata amene Aha. amathira manyowa kuzisamalira komano kuti muyang'anire ngati mwini wake bwinobwino zadongosolo Eh, ndimayenera kuti ine ndikhale kunoko Mhm. Eh, ndiye ndinabwera kunoko kuzakhala
zonsezi zikuchitika mu bizinesi yake yomweyo Eh, yomweyo ndiye kuja sinanga ndikunsewu mphepetere mwa nsewu ah, kungoyala kokha zimene mwapanga kuja ndi malonda kale ndiye kuti workshop imene ija kubwera kuti yasamuka ili kuno imene ija iphedwa ngati ayi singaphedwe kunoko kukhala kongopangira zinthu Oho. Eh, ngati zinthu zazikunga tiyerekeze tipanga mageti zitseko chani munthu atipasa oda tibwera tipanga kuno tipenta china chilichonse afuna Oho. azatenge timuza zoti pitani ukatenge ku warehouse kwathu Oho. Eh, koma kujako sikunga sikungafe Ehe. pamwini wake shopu ndikumene Pamene paja. Eh, Pamene paja sumpano. eh, ndi pathu Chabwino.
Eh. Tiyamike kwambiri. Ndiye moyo ukuyenda bwanji? mwakamba kuti business ikuchitika pang'ono komabe oyimba ena anayimba kuti kaya zitatani zitatani koma masomphenya asafe inuyo mukamakhala pa nkhani ya business mumafuna mupa- mutafikira pati
ndayankhula nthawi ijayo kuti ndimafuna nditamanga workshop yaikulu kwambiri Mhm. Eh, imene izakhale ndi zinthu zambiri zosiyanasiyana maofesi malo ogwirira ntchito komanso malo osungira katundu ndi khumbo langa kuti zimenezo zitakhala kuti za- zachitika ineyo ndili muno Eh, ilipo kampani ina yake imene mumati nditafika paja
yakwambiri kaya mtawuni kaya kulilongwe kumzuzu kaya kumulanje Eh, makampani ndithu alipo koma ndinkasirira kwambiri temu koma temu panopo inatha inali kampani yaikulu imene amapanga mabode zimatrailer zama- zamatraki Eh, apanga zinthu zosiyanasiyana zikuluzikulu Eh, achina mikes trading kensteel engineering Eh, makampani amene ineyo amandipasa chidwi komabe ndimaziwa kuti siku lina mulungu azandithandiza ndizafikira Eh, khumbo langa lizakwaniritsidwa chifukwa ine ndimalimbikira magwira ntchito molimbika ena kumati a poti ndi mzimayi ameneyo misika simavuta amaona polowa ndi potuluka uh, zinthu ngati zimenezi mumathana nazo bwanji popeza mwakamba kampani yanu uh, pali anyamata amene mugwira nawo ntchito inunso mukuoneka musakisi sino misika kaya ndi anyamatawo amene amasaka misika sitikudziwa kuti pamenepo mumaziyendesa bwanji timaziyendesa bwino kwambiri timangoyenda makomo mmene mukumangidwa nyumba eya taona anthu akumanga nyumba basi timafika umene kudzayipenda kuti timapanga zakuti zakuti wazakhala kuti mukufuna kuti mupenda kumangeni mawindo madoframe mutha kuzatipeza siya namba anthu ena amatiitana ena amakhala kuti ali ndi anthu awo amene amatani ama amagwirira ntchito sikuti ndikonse pamene timapita pamene timalandira ntchito ena amangotipasa ntchito chifukwa choti tinapanga kale zina amaziwa zoti akatipasa kuti zinthu zathu ziyenda satidyera ndalama ntchito yathuso imakhala ya koliti Eh, ndi ena anangotizolowera eti enaso oti akupasa bizinesi amakhala ndi moyo wansanje kuti amene tikampasa bizinesi ndekuti atukuka amakati kuti akupasa business amatha kupasa business yoti apasa anthu ena anthu ena achita kuyiononga ndikuzakuuza kuti tinapanga zakuti koma anthu sizinakhale kuendera bwana muzatikonzere iyo kumazikonza zinthu zakuti anthu ena atani aononga chabwino pamene tikupitirira ndithu ndi programu yathu mwakamba zonena kuti mumafuna mutazafikira patali ndithu koma poti bizinesi imene ikuyendesedwa ndi mkazi ndi mavuto anji amene mumakumana nawo
Ah, mavuto amene timakumana nawo kwambiri ndi kukwera kwa zinthu umatha kupeza oti walandira oda kuti upange chinthu uli mkatikati kuti mwina munthu wakupasa deposit kupita kuti ukaode katundu ukapeza kuti katundu wakwera ndiye zimakhala zovuta zoti umuuze mlije chifukwa amati tinakambirana ndiye zimakhala kuti zimakhala zovuta ifamu zoti ukoyesa ndalama zako ukachita mwayi mwina kupeza customer wabwino oti amatha kukumvesesa eh, kuti ah, ababa zakwera eh, zinthu zakwera okay eh. ngati mzimayi inu kuti munakhala pansi kunena tazo sio zinthu zochitika mwina anthu akundionerera kuti ndine mayi pa bizinesi pano simunakumanepo nazo chifukwa mmene mwanenera kuti mavuto pa bizinesi okuti mwina mwatenga deposit uh, katundu wina pamene mukamalizisa wakwera mtengo ndiye kuti ndi zochitika ndithu zimachitika kwambiridi m'mabizinesi komano kuti ngati inu mzimayi kuti ah, nkulingalira kuti ah, tingati anthu apanga zimenezi foti andionerera ndine mkazi izo zonse zimalephera Mhm, komano munthu umayeneka kuti iweyo ulimbe mtima mhm, Eh, uvomereze chimene uli ulimbe mtima uziyang'ana kutsogolo Mhm. koma ngati sulimba mtima ndiye bizinesi sitheka chabwino Eh, Mhm. mwachitsanzo ngati mukumbukirapo kuti mpaka kupsa mtima kuti ah, koma ine nkanakhala mmuna koma awa akutere foti mwina ndine mkazi chilipo chimene munakumanapo nacho zambiri zimachitika koma timangozitaya chifukwa kuti uzitengere Mm, ah, sizingayende mhm.
chabwino iyayi tikupita kumapeto kwa programu yathu imeneyi ya amayi tingathe ndiye mungamulimbikitse chani mwana wa mtsikana pa nkhani ya ntchito zamanja ngati zotcherera zimene inu mumagwirazi
Ah, inetu ndingalimbikitse atsikana ngakhalenso azimayi kuti ntchito yamanja ndi ntchito yabwino Eh, chifukwa chakuti ndi ntchito imene umalowa nayo m'manda palibe munthu amene angabwere kuzakulanda luso lako okay Eh, ndiye tikuyenera kuti tisagwe mphwayi tiphunzire mulungu amathandiza munthu pokhapokha kuti wayesetsa ndiye kuti munthu kulimbikira komanso kudziwa chimene uli kuti ineyo ndi ndani ndifuna chani Eh, ukakhala kuti ukulimbikira kudziwa chimene ukufuna zinthu zimayenda komanso mulungu amakuthandiza zimakhala bwino atsikana ambiri ndi amayi ambiri aphonya pena ndi pena kubalalika ndithu kumakhala ndi masomphenya kuti ndifuna nkafikire apo kumapezeka mkati mwa ndime tabalalika tasowa kolowera ndi masomphenya athu chifukwa mwina chakusadziwa chimene ifeyo tili pamenepo mwayankhulanso mungatitambasulire kuti mukutanthauza chani kwenikweni kuti tikuyeneka ndithu kukhazikika pa chimene ifeyo tili tidzidziwe okay anthu tikakhala tayamba kupanga business zinthu zikakhala kuti sizikuyenda timataya mtima timasiya ntchito ija kukayambanso china kukayesanso china Aha. Eh, ndiye umapeza zoti zinthu zija sizikuyenda umakhala munthu osakhazikika Mm. ukuyenera kuti ukhale pa chinthu chinthu chija uchikakamire Mm. Eh, kwa nthawi ndithu uone kuti kodi chinthu ichi ndipita nacho pati Mm. Eh, ndiye kuti zimayenda zinthu Aha. chifukwa mmene ndakuuzani kuti natsegula workshop zinthu sizimandiyendera Mm. mmakhala moyo wovutika kwambiri Aha. Mm, navutika kwambiri komano nakakamira chifukwa ndimadziwa kuti ah, ineyo ntchito yamanja ndimayidziwa Ah, Eh, nayikakamira ntchito ija mpaka makomo anasegula aha. Eh, nkhani yayikulu ndiyoti pamene uli misili choyambirira uzigwira ntchito ya quality kwa anthu panopo zinthu zina sizi- siza- sizakale zija panopo moyo unapita patsogolo ndipo anthu amangobwera mwina ndi foni kukuonesa ise tifuna chinthu ngati ichi Eh, Eh, ndiye imafunika kuti iweyo wapangire chinthu chogwirizana ndi chimene anthu aja akufuna aonesera komanso chilungamo osadyera ndalama zake wakupasa deposit ya ntchito deposit zoti iwe ndalama wadya anthu aja amauzana Mm, amene uja apanga zako amene uja amapanga zako mhm. eh zimayenda chabwino ndi zinthu ziti zimene mungaloze si nyumba nde kuti kuchokera ku bizinesi yomweyo yotcherera ndi china chiti chimene mwina mungaloze kuti a inetu kaya ndi famu ya nthochi galimotonso iyi si kuwotcherera komweko Mhm. chabwino ana masukulu Eh, ana masukulu onse woyamba anaphunzira ndili ndi ana atatu Mm. anyamata awiri wamkazi mmodzi Mhm. woyambayo anamaliza amene amagwira ntchito Mhm. wachiwiri ali ku sukulu ali form three Mhm. ndi wina wang'ono Mhm. iyenso akupita sukulu chabwino mwatchulitsa kwambiri mukayankhulayankhula koma mulungu koma mulungu muma- pita ku chalichi mpingo wanji Seventh Day Adventist. Ah, okay Ndilinso amayi a Dorika.
aa tiyamike kwambiri nde mmati mukakhala mmakonda kupanga chani Ndimakonda basi makonda kukhala pakhomo kucheza ndi ana anga. Kuwalimbikisa Mm, mmene moyo umakhalira mm, komanso kuwaphunzisa ntchito. mm, Eh, mhm. Ana anga onse anyamata amatha kuotcherera. okay Eh, chabwino naphunzisa ntchito Mm. nawo zoti ah, zamawa sizimaziwika ngati inunso muziwa ntchitoyo kuti muzayiyendese pamawa ine kulibe simuzakwanisa Mm. pamene kuti ziziwa ntchito nde onsewo Akuwotcherera. amaziwa Mhm. kuti takuitanani ku nyumba kuti ayi asangalale tizaphike chani makonda chambo chootcha ndi nkhwani wongothira tomato nsima yake ikhale yakulanisa oho mawu amene mungatsekere programu yathu ndotani pa nkhani yolimbikitsa ndithu amayi ndi atsikana omwe nkhani imene ndingasekere programu ndingolimbikisa anthu kuti amene amakhala ndi mphwayi kuti a ine chakuti singapange atha kutha angathe Eh, komano kwambiri ndikuyikako chidwi mene ndanenera muja kuti ukuyenera kukhala munthu wachidwi popanga zinthu komanso ukhale munthu olimba mtima chifukwa pali mavuto amene munthu umakumana nawo kwambiri pa ntchito izi zisipate ntchito zachimuna kunyozedwa anthu kukuderera kukuonera pansi kuti uyu sangapange chinthu Eh, ngakhale kuti ukupanga chinthu muja chikutheka anthu kumakupondereza kuti usapite panya patsogolo Eh, nde chimafuna kungoyikapo moyo kulimba mtima mulungunso patsogolo eh. chabwino ndi mmene tatachezera ndi mayi zone crispin mu programu yathu imeneyi ya uh, mayi tingathe tichoke tikumvera nyimbo yanji Don Williams, you are my best friend. akuti tichoke malo ano tikuonera nyimbo imene ya don williams you are my best friend ineyo dzina langa ndi rachel joshua ndalimbikitsika ndipo ndasilira kwambiri ndi chidwi komanso luso limene amenewa a crispin metalworks ali nalo popanga katundu osiyanasiyana kudzera ndithu mukadaulo wa madamu amenewa omwe ndi eni ake a kampani imeneyi anayamba okha ngati munthu mmodzi mpakana ndi kumalemberapo anyamata owathandiza akwanitsa ndithu kumanga nyumba zingapo ali ndi magalimoto ndithu kuchita zitukuko zosiyanasiyana kudzera mu ntchito zimenezi zowotcherera ndiye ah, mmene ndanenera tiphunzirepo komanso tilimbikitsike tsiku linanso tizabwera kwanuko tizamve kuti ngati mayi nanunso mukupanga chani taphunzira pakuti amayi nafenso tingathe. Dzina langa ndi Rachel Joshua. Ndithokoze kwambirinso mnzanga ah, amene watikonzera program imeneyi Joe Somera. Koposaposanso amene watiyendetsa kudzafika malo ano Melina Pearson. Mwakoma nonse. The warden led the prisoner